Alright, akuluakulu tinanena kuti tibwera pano tikambeko nkhani yokhudzana ndi madzi komanso magetsi. Sitingakhale ngati nzika zabwino ndikumaona mavuto akuchitika kenako ifeyo ndikumangokhala chete yayi. Pamenepopo ndiye kuti tikulakwitsa, sitikulikonda dziko, sitikuwakonda atsogoleri athu, sitikukonda basi, we are not patriotic. Muli vuto mu dziko munomu ndipo izizi sizoti tingakhale pansi ndikumanena kuti sizikuchitika yayi. muli vuto limene likuchitika sitikuziwa zigawo zakumwera zigawo zakumpoto koma chigawo chapakati kwavuta kwambiri anthu amene amadalira madzi aku waterboard ndipo ochulukira amadalira madzi amenewo ochokera ku amati central waterboard kaya ya Kuli vuto. Madzi sakutuluka m'manyumbamu. Anthu akulephera kuti asambe, anthu akulephera kuti achape, anthu akulephera kuti aphike bwinobwino, anthu kulephera kugwiritsa ntchito madzi aukhondo chifukwa chonena kuti madzi sakutani, sakutuluka. Sitikudziwa zoti icho chikuchitika ndi chani, komano kukhala ngati wiki ikuthamangira ndithu, kaya ndi mawiki angati, madziwa akuvuta, koma panopa zanyanyiranyanyira. izizi ndiye kuti zikuchitika makamaka ku lilongwe kumene ife tikupezekera komanso anthu amene ali kude- ah, ku dowa i think kudowanso zimene zizi zikuchitika ndiye sitingakhale pasi ndikumanena kunena kuti no izizi nde ndi zinthu zimene tingamasekerere mwayiona tichoke pamenepo tikambeponso kaye ya kumagesi tisanayambe kufotokoza apapa ziwiri zitatu enanu kaya zikumvekerani kuyipa kaya chani chani koma izizi tikambe ndithudi ndi zinthu zokhuzana ndi dziko lathu ndi mavuto amene tikumana nawo nkhani yokhuzana ndi magesi chimodzimodzinso tikulephera ngakhale ife kuti tigwire ntchito fa chachani cha magesi tsiku lonse lamtunthu kulephera kupanga kuti mujambule zinthu mutulutse nkhani chifukwa chani zida zomwe timagwiritsa ntchito zimadalira magesi magesi azima akazima ndiye kuti basi zosayendapo nde kuzima kwawo kumakhala konena kuti akatere azima ayake azima kenako azima tsiku lonse kudzafika ndekuti madzulo chikuchitika ndi chani mabizinesi a anthu akusokonezedwa pamenepapa kuli anthu amene amapanga za masaloni mabarbershop anthu amene amaotcherera anthu amene kaya zambirimbiri hmm? mpaka na bungwe lina lake lomweno limayang'ana zokhudzana ndi mikaka kunoko ku malawi mikaka eti milk amadandaula kunena kuti no awononga kuteko m- mkaka wambiri wawola m'mafriji mkaka wochuluka kwambiri mamiliyoni akuluakulu izi sizoti tingakhale chete ndikumangoziyang'ana chikuchitika ndi chani ku escom chikuchitika ndi chani ku ku nkhani ya ku waterboard izizi zimene sizinachitike mu chaka chatha sitinazione eh? 2023 sitinazione 2022 sitinazione zikuchitikano panopa chifukwa chani chikuchitika ndi chani kumeneko tinabwerako of course nthawi ina yake ku channel chathu china chake so tinazafotokozanso nkhani ngati zimene zizikunena kuti magaye mukupanga chani muti otchera katundu mukungoyatsa magesi kuzimitsa kuyatsa magesi kuzimitsa apa ndiye mukungozimitsiratu magesi tikumavutika magaye kuti tigwire ntchito ndipo ndi anthu ochuluka kwambiri magesi apangenso kuti zinthu zambiri ziyende ndi katundu wa anthu amene tikunena anthu amashopu amene amapanga mi- zi- mikaka zimene zili mati kaya ndi mati yani maperishable kani maperishable zimene zima zimaola zimaola eh mikaka imene iyi anthu akuluza nazo mabizinesi pamenepa apa kodi mukupanga chani funso ndikumanena kuti chikuchitika ndi chani ku escom kodi ino zinthu zangowonongekano panopa chaka chatha bwanji ino zinthu zimayenda bwinobwino kumbali ya magesi madzi kodi zawonongeka pano chimene chikuchitika ndi chani tingablemeno ndani apo mm. ena akunena kuti ndi zifukwa za ndale nde ife tifuna tiyime pano kunena kuti ngati amene akupanga izizi ndi anthu amene malinga ndi mmene akunenere ku water board ku escom kuli anthu ena akuti ndi achipani cho- cha malawi congress party chotsutsa mmene akukambiratu anthu ena eti ndapotiza ndalezi akupanga zonena kuti no aonetse kunena kuti no chipani cha dpp chikulephera chikuononga zinthu nde kumene kuchako anthu aja kumatseka madzi anthu aja kumapezeka zonoti akudula yeka ati magesi zinthu zija kuti zisamani zisamayende chabwino tiyambire pamenepo ngati ali kumbali yotsutsa ndi akumbali yotsutsa amene akupanga zimenezi kuti ndi akukongeretsa anthu amene anthu wawo ali mmenemo amene anapanga plant mmenemo kuti ndi amene akupanga zimenezi kodi inu akumbali yolamula mukutani kuwagwira anthu amene ndikuwachotsamo kumeneko chifukwa tu sakulanga chipani cha dpp akulangatu koteroko ndi amalawi anthu akuluza ma business anthu akulephera kupanga ndalama mmene zilili pano pa fans imadalira kuti no iti ikamenye hustle akaotcherere atenge kandalama kaya ndika 2000 akagulire soya pieces ndiye kuti akumakhala tsiku lonse opanda ndalama mukawawerengera anthu ngati amenewo akulangika ndi amalawi tapangani zoona mukawagwire amenewowo amene ali kuma system ngati apanga zimenezi muwachotseko ngati si iwowo ndiye kuti inuyo muli responsible chifukwa ndiye tinakupasani udindowo kuti mukonze zinthu ndiye konzani zinthu kumeneko konzani zinthu zinthuzi zilongosoke madzi sangangoyamba kusiya pompopompo kenako magesiso kuyamba kuzima chigawo chapakati sitikudziwa zonena kuti ku southern water board chaku blantyre kuti kumeneko mukumana ndi zotani nanga za magesi zikuyenda bwanji sitikudziwa zonena kuti no kumpotoso zikuyenda bwanji kumeneko nanga chakumangochi ku eastern region zikuyenda bwanji kumeneko koma kulilongwe nde sizili bwino and magaye mukhoza kugwirizana nane and zizi sitingamakambe zonena kuti ya itani tani hey tani mm -mm. Ngati akupanga zimenezizi ndi anthu a Malawi Congress Party amene anatumidwa kumeneko ndipo akupanga zoona kuti boma la dpp lioneke lolephera, inuyo a dpp muli ndi mphamvu, pitani kumenekoko muwapeze anthu amenewa muwachotse onse. Kilinanikoni, ikanikoni anthu amene mukudziwa zoona kuti iwowo akhala okhulupirika ndi mfundo zanu zimene mukufuna kupanga ngati boma kuthandiza kuti boma liyende bwino. koma ngati si anthu a Malawi Congress Party amene anthu akunenera kuti si ngati si iwo ndiye kutino inuyo mukulephera kugwira ntchito yanu chikuchitika ndi chani chifukwa magesiwo akazima madziwo akavuta inuyo anthu andale inuyo usatengera kuti ndinu akumbali yolamula ka ndinu anthu awoyani inuyo zanu zimakhala zikuyenda mmakhala muli ndi magenerator mmakhala muli ndi masola mmakhala muli ndi mapampu amene munakumbira pasi mijigo ife sitingakwanise kukumbira mijigo ife timachokera ku madera ovutika kwambiri chakumamidzi mutiwerengerenso anthu ngati ifeyo panopa tikumakadzadzana m'mijigo panopa tikumakadzadzana mu zitsime ndi ndi mmene palili panopa zitsime zonso zinasiyanso kugwira ntchito zina zinaumauma zina zonso zakukhondo pa- mutiwerengere magaye pangani zoona kuti mukonze zinthu cholinga chonena kuti no amalawi ife miyoyo yathu ikhale ngati mwina mwakeko nkhasako muli maganizo pa nkhani imeneyi inu mukuona bwanji mutiuze maganizo amene mu comment section koma mukatiuza maganizo amene osaiwalanso kulemekeza maganizo anzathu chofunikira kwambiri osaiwala kupanga subscribe ku channel cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe timabweretsa panopa zikufikeni mosavuta akuti